ọ dị mma igbo wu igbo ekele m ụnụ asị m ka onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya onye ọma anyị awụchekwala ọzọ n'ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ nwaanyị na-abịara gị n'ozisa 96.1 fm owere ee nzukọ ụmụ nwaanyị dịka anyị maara ọ bụ ebe anyị na-anọ na-arụtụ okwu ndị ahụ gbasatara ụmụ nwaanyị aka ebe anyị na-anọ na-akụzi ọtụtụ ihe ndị anyị ji akwalite ọnọdụ obibi ndụ anyị dịka onye nne dịka nwa agbọghọ na ọtụtụ ndị ọzọ ee nke bụ eziokwu na ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma nwatakịrị na-amụta ọtụtụ ihe dị mma site n'ihe omume a ya bụ anyị awụchekwala ọzọ ọ ga-amasị anyị anyị na-ejikwa nnukwu obi ụtọ na-anabata gị na-asị gị tọọ ntị gị n'ala maka na ee, okwu anyị ji bịa taa bụ ịgba Mm, ọ ga-amasị m gị ịtọ ntị gị n'ala ma ee, gere ya n'uju na-egere ya nọ n'ihe omume bụ Chinwendu Efegadi tinyekwara ndị ogbo m gụnyere Priska Omejuru Iwe ndeewo nụ. Nneka Kalọnụ Igbo ya gaziere unu Chinonye wee Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu ọ dị mma ụnụ anụna olu eh, ndị ogbo m mụ na ha nọ ebe a taa ịkụ nkwa n'ihu akwụkwọ ee dịka m gwara gị mgbe ọbụla anyị wụchiri m gwara okwu bụ ịgba nke anyị jiri bịa ya bụ nke taa bụ ịgba n'ezie Ee, ya bụ isiokwu nke anyị jiri bịa n'ụbọchị taa imeta gị mma nke na-asị olee ihe kpatara ụfọdụ ndị bụ nne ji akwanyere ndị pastọ maọbụ ụkọchukwu ụlọ ụka ha ugwu maọbụ nsọpụrụ karịa di lụrụ ha alụ maka na ọ bụrụ na i lee anya na ụwa anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị taa ọtụtụ ezinụlọ ọtụtụ ezinụlọ ọtụtụ di na nwunye agbasaala ha etisaala ebe nwaanyị mere gịnị were ee eh, na na-efe dịka onye isi ụlọ ụka ya ofufe dịka a na-efe chineke ịghọtala ee ele anya pastọ ụlọ ụka maọbụ ụkọchukwu ụlọ ụka ị na-akpọrọ ya isi ala maọbụ onye isi ụlọ ụka ị na-akpọrọ ya isi ala na-asọpụrụ ya ka a ga-asị na ọ wụ chi gị ebe di gị na onwe ya ga-elekwa onye lụbatara gị n'ụlọ onye mere gị ga-aza aha i werele ya tinye ya na mkpa abụ anyị chọrọ ịma kedu ihe kpatara ọnọdụ dị otu a ji dị etu a ya bụ anyị ga-agbarịta nwa obere egwu anyị laghachita anyị aga n'ihu ugbu a

Ndị bụ akata eje eje n'ụlọụka ji akwanyere ndị isi ụlọụka ha ugwu karịa di lụrụ ha n'ụlọ. Ụfọdụ enweghị ihe ji ha di ha kpọrọ nke kpatara nụ na ee ụmụaka bịakwa ha esikwa otu aka ahụ na-akparị nna ha ịghọtala ya butezie na gịnị ee ọgba aghara na oze na ezinụlọ maka na akwụkwọ nsọ sị na nwaanyị ị ga-eruberiri di gị isi i rubere di gị isi di gị ahụkwa gị n'anya dịka ee kraịst si hụ ụlọ ụka ya n'anya nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị na anyị ga-amụta otu anyị ga-esi rubere di anyị isi na-asọpụrụ di anyị o nweghị ihe ga-eme ka nwoke ahụ ghara ịhụ gị n'anya hụ ụkwụ ị zara ụzọ hụ asụ ị bụrụ n'ala ee n'anya mana ị bịa lezie anya ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ezinne n'ụbọchị taa na-akpọzi isi ala nyere onye isi ụlọ ụka ha akpọzi isi ala enyere pastọ ụlọ ụka ha karịa di lụrụ ha alụ wee na-ajụ why ya bụ ihe anyị jiri bịa n'ụbọchị taa ee ka m malite n'ebe ị nọ ee njekaka kedu ihe ị nwere ike ịkọwa dịka ịkwanye ugwu anyị na-ekwu maka ya ndewo onye isi oche em na nkwado nke mụ ihe m ga-akọwapụta n'ịkwanye ugwu bụ mmadụ ịsọpụrụ mmadụ mmadụ ile onye tọrọ ya nye ya ugwu ruru ya ọ bụghịkwa naanị ndị tọrọ mmadụ ka a na-enye ugwu kama okenye na-enye nwata ugwu Nwata na-enyekwa okenye ugwu. So ọ inye mmadụ ugwu rurula ya dịka o si dị. Ndewo.
Ndewo ya gaziere gị Nneka na ntụnye nke gị kedu ihe ị nwere ike ịkọwa dịka ugwu anyị n'ụzọ onye isi oche ndewo ee dịka isiokwu anyị ji bịa na ajụjụ gị i lezie anya maka na ee ọ bụrụ na e- e- eme nchọpụta ị ga-ahụ na alụmdi na nwunye na-agbakọta ụkwụ n'ebe nsọpụrụ dị maka na nwoke o nweghị ihe o ji ịhụnanya gị sị nwoke I love you, I love you. ihe ọ ga-eji mara na ị hụrụ ya n'anya site na nkwanye ugwu ị na-akwanye ugwu ị na-akwanyere ya bụ nwoke ga-egosi ya n'ezie na nwaanyị a hụrụ m n'anya mana dịka nwaanyị ọ bụrụ na ị naghị akwanyere di gị ugwu ị bịa na-agwa nwoke dị otu a na ị hụrụ ya n'anya ọ ga-ahụta ya na ọ wụ asị ka ị na-asị maka na ọ bụrụ na ị hụrụ nwoke n'anya ị ga-akwanyere ya ugwu dịka ị kwuru onye isi oche na akwụkwọ nsọ gbadoro ụkwụ na nwaanyị ga-asọpụrụ di lụrụ ya otu ahụkwa ka nwoke ga-esi hụ di ya hụ nwunye ya n'anya otu kraịst si hụ nzukọ ya n'anya n'eziokwu ụmụ nwaanyị kwesịrị inye di ha nsọpụrụ otu aka ahụkwa ka ọ dị ebe ụmụ nwoke nọ maka na ị ga-ahụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-anaghị asọpụrụ nwunye ha ha sị gị na ha nwa bụ isi ha nwa bụ di lụrụnụ ee n'ihi ya nwaanyị a gị pụta ezi gị na-eme ya ihe akaja gị wụọ ọtụwa ọ gbajie nwaanyị a o nwezi ihe kwuru ivu na otu ị ga na-esi agwa ya okwu n'ihu ụmụnne gị n'ihu ebe ụmụ unu mụrụ amụ nọ

ịkwanyere di ya ugwu ugwu nke kwanyere m mụ akwanyere gị ọ bụghịkwanụ naanị onye tọrọnụ wụ onye a na-akwanyere ugwu dịka Prisca jiri kwuo nwatakịrị na-akwanyere okenye ugwu okenye na-akwanyekwerenụ nwatakịrị ugwu onye isi oche ndewo ndewo ya gaziere gị ya bụ ugwu irubere mmadụ isi ee hụta onye ahụ dịka mmadụ hụta onye ahụ dịka onye isi gị ị ghọtala maka na a bịa na ezinụlọ a, a sị na nwoke wụ isi Ịghọtala? Nwoke na nwaanyị anaghị azọ isi. Ya bụ na dịka onye isi gị, ị ga-eruberịrị onye isi ahụ isi isi. Ndewo na ya gazie. N'aka nke ọzọ dịka isiokwu anyị siri dị n'etiti eh, eh, na ụkọchukwu maọbụ eh, pastọ eh, na di lụrụ nwaanyị n'ezinụlọ olee onye ị chere e kwesịrị ịkwanyere ugwu karịa ama bịa n'ebe ị nọ Pris- Priska ndewo ịma ya pastọ nwere ugwu nke ya di nwekwanụ ugwu nke ya so ị gaghị ewere ugwu ruru di gị nye pastọ gị ma ọ were ugwu ruru pastọ gị nye di gị ị ga-akwanyere ha ugwu nkwarụ nkwarụ dịka o si ị ga-enye pastọ ugwu nke ya dịka onye pastọ gị ma ọ bụ onye ụkọchukwu na-akụziri gị n'ụdị n'usoro nke nzukọ ya then nyekwanụ di gị ugwu dịka di lụrụ gị dowere gị n'ụlọ so ị gaghị abịa were gị na ha abụọ abịa na-eme kọmpetishọn ma ọ gị were pastọ gị wefeta n'ụdị di were di wefeta n'ụdị pastọ mba

ugwu ugwu kwesịrị ịgara nke di nke di ke- kwesịrị ịka karịadị nke onye ụkọchukwu maka na tupu a lụọ gị ị maghị onye ụkọchukwu ahụ ọ bụ di gị bịara bịara n'ụlọ gị bute mmanya kpọrọ ndị be ya bịa sị nwaanyị a achọrọ m ịlụ ya alụ dịka nwunye m pastọ ahụ anọghị nga ahụ onye ụkọchukwu ahụ anọghị nga ya wụ- ị kwesịrị nwoke ahụ legidere gị lechaa gị ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị

di gị, ọ bụghịkwa na pastọ gị ma ọ bụ ụkọchukwu gị ya ị gaghị enye ya ugwu nke ị ga-enyekwa ya ugwu nke ya ruru ya dịka onye ụkọchukwu mana ị gaghị eme ihe ndị bekee na-akpọ exchange mgbanwe were nke ugwu nke kwesịrị iri iruru di gị were gaa ga nye ụkọchukwu mbanụ ọ dịghị mma ya wụ n'uche nke m m ga-asị ọ wụdị n'uche nke m m ga-asị onye e kwesịrị inye ugwu karịchara ịkarịrị na ọ wụ di gị gị na ya bi n'ụlọ ndewo ndewo ya gaziere gị Nneka na ntụnye gị olee ihe i chere ka anyị mara ka anyị katazie ụka ọnụ olee onye i chere nke ya kwesịrị ịka onye isi oche ndewo n'eziokwu dịka onye ogbo m zara mm. aga m asị na ugwu nke di kwesịrị ịka maka na ọ bụrụ na i lezie anya di wụ di lụbatara gị mm. ee eh, agbasị na eh, eh, alụmdi bụ nkwekọrịta mmadụ abụọ unu kwekọrịtara na unu ga-alụ mm. ibikọta ọnụ gị nwaanyị nyere nwoke aka nwoke ahụkwanụ gị n'anya unu ebikọ ọnụ dịka di na nwunye ya bụ echeghị m na ee eh, okpukperechi ma ọ bụ onye isi ụlọ ụka ọbụla ga-abịa bute maka na ya bụ ihe adọsasala ọtụtụ ezinụlọ mm-hmm. echeghị m na nwaanyị ga-abịa maka na onye isi oche ọ bụrụ na i lee anya ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ nwaanyị ga na-asọpụrụ onye isi ya dịghị anya onwe n'ụdị ihe amụma na ekpere ekpere nwaanyị dị otu a mm. ya hụtazie di ya na onweghị ihe di ya bụ onye wụzi di ya wụ chineke ya na-ahụzi anya bụ ụkọchukwu ahụ maọbụ pastọ ahụ ụlọ ụka ahụ ọ na-ekpere ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ụmụ nwoke ahụtazie ya na onweghịzi ihe ha bụ ebe nwaanyị hmm. n'ihi na nwaanyị dị otu ọkpọ ọkpụkpara agwa ya nwekwara ike n'echiche obi nwaanyị onweghị ihe o bu n'obi mana ọtụtụ ọkpụkpara agwa ya ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ọ wụrụ na onye ụlọ onye ụkọchukwu maọbụ pastọ bịa na ọ bịara ileta Nwaanyị aga n'ala ala ebe ahụ ejiri nye ya wedding gift o efere nke ahụ ee na-enwuke enwuke jiri ọla edo ọla ọcha ọ na-ejibe nye di ya nri n'ihi onye ọ ga-eje ahịa esi ahụ anụ ahụ dakachara n'ọnụ ọ chọta ọ gaghị ekwu ọnụ ya zụọ ya nwoke dị otu a na-eche papa anyị na-abịa nwoke nwe ihe dị otu o nwekwara ike n'uche obi gị nwaanyị obi gị dị ọcha n'ihi ọ bụ onye na-agara kraịst ozi na ị chọrọ ịkwanyere ugwu n'ụdị pụrụ iche mana chefuo na nwoke

ịghọtala mana nke bụ eziokwu bụ na eh, ndị isi ụlọ ụka anyị a ga-akwanyere ha ugwu ee a ga-enyekwa ha nsọpụrụ ruru ha maka na ọ ha wụ chineke anyị na-ahụ anya. na ha na-anọchi anya kraịst mana nke bụ eziokwu na ụmụ nwaanyị ibe anyị ọtụtụ mgbe anyị na-emefezi ya emefe nke kpatara na o ji oge o butezila mgbaghasasa nyere n'ọtụtụ alụmdi na nwunye nke bụ na ọtụtụ mgbe nwaanyị enwezi ihe o jiziri di ya kpọrọ ọ ya ka anyị ji na-eweta isiokwu a anyị anaghị ekwu ya ka anyị kwugide ụmụ nwaanyị ibe anyị Ee e, anyị wụkwana nwaanyị anyị anaghị ekwe mana kama na anyị ahụtala ọtụtụ ebe dị iche iche ya bụ ihe tisasara ezinụlọ ya bụ ihe tisasara alụmdi na nwunye di amazi ebe nwunye ya nọ nwunye amazi ebe di ya nọ kpatara na anyị ji na-ekwu